Filɛlikɛlaw lamɛnlikɛlaw an seginna ka don an ka studio kɔnɔ halisa aw ni anw anw bɛ ɲɔgɔn bolo an ka émission mandi kɛnɛ kan ni o ye professeur Franklin Nyamsi wa Kamerun wa Afrika ale ka analyse ye an bɛ professeur fo à chaque fois voilà o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don ee, a ka walawalalikanw na k'o da aw tulo kan bakurubaya la sabu ka d'a kan kuma kɛkun ye a nafa ye an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na an kan ka an yɛrɛ minɛ cogo min an kan ka baara kɛ cogo min an bi o dɔn voilà donc a ye min kɛ que laginɛkaw ka jamana ɲɛmaa ko qu'est-ce qui se passe entre le gouvernement de la Guinée et le gouvernement des États-Unis ko mun de bɛ yen jamana ɲɛmaa dugu jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni ameriki kɛlen don ka bagabagali ta ka laginɛ jamana ko k'o sɛgɛrɛ ko mun de bɛ yen dɛ minisiri sanda kuyate voilà ko mun de bɛ yen ko minisiri bɔra ko ka walawalali kan fɔ jabaraninw sanfɛ jamanadenw ye jamanadenw ma nimisi wasa sɔrɔ sabu ka d'a kan minisiri ma a bɛɛ walawala mais jamanadenw mako bɛ walawalali kan na ameriki bɛ se ka bagabagali ta cogo di ka laginɛ jamana e, e, jamana sɛgɛrɛ cogo di laginɛ ye jamanaba don jamana min don a ka souveraineté b'a bolo k'o bɛ se ka kɛ cogo di min bɛ k'u k'a walawala jamanadenw ye anw farafindenw ye anw bɛ fɛ ka a dɔn ko mun bɛ yen Guinée gouvernement ani ameriki gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko mun de bɛ yen dɛ anw bɛ fɛ k'a dɔn professeur ka walawalakanw na a bɛ fɛ ka min fɔ jamanadenw anw farafindenw an bɛ se ka min faamu donc kumakan teliyara ko jaa ameriki jamana ko o de ye mamadu dunbuya dɛmɛ ko ka na fanga la ka kudeta kɛ alifa konde la a dɛmɛkun kɛra jumɛn ye a nakun o kɛra jumɛn ye maa tɛ maa dɛmɛ ten ni ko dɔ tɛ a jukɔrɔ ko alifa kɛlɛla kun min kama ko dumbuya dɛmɛna ko a kana o kun segin kana kɛ o kan nka ko dumbuya bi kan ka a sen da konde senda yɔrɔ la dɛ sabu ka d'a kan amerikanw jigi tun bɛ min ye dumbuya la amerikanw ti kan ka o sɔrɔ dumbuya fɛ o kama bagabagalikan taara ko ka Guinée gouvernement sɛgɛrɛ ka koronogaramu d'u ma u ka fanga kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ cogo di ni ko tɛ yen o bɛ se ka faamuya cogo di ni ko tɛ yen ko ja ko ko bɛ yen ko ja ko ameriki jamana u ye maaw dɛmɛ farafin jamana kan koyi olu b'u ka demokarasi sigi ten wa demokarasi bɛ sigi ten ka sɔrɔ a ma kɛ jamanadenw sago ye wa demokarasi bɛ se ka sigi ten wa kɛlɛ la wa demokarasi bɛ se ka sigi jagoyanifin na mɔgɔ kan wa aw ka jamana bɛ aw bolo aw de bɛ na aw congo anw ka jamana kunna ka maaw sigi maa min ka di aw ye mun kosɔn mun kama mun bɛ yen ko ja ko olu de fana ye damiba fana dɛmɛ ka kudeta kɛ Roch Marc kabore la burkina kɔnɔ ka damiba dɛmɛ o kan donc mamadu dunbuya fana u y'o dɛmɛ k'u ye maa wɛrɛ jumɛnw fana dɛmɛ tugun o y'a sɔrɔ u ka journaliste dɔ kunnafoni dibaga dɔ o ni u ka ambassadeur tun bɛ kuma na donc professeur ye walawalali kɛ o senfɛ ko ja ko dunbuya ti kan ka amerikɛnw ka sago de kɛ jamana kɔnɔ o de kama u bɛ fɛ dunbuya ka taa u ka maa wɛrɛ ɲini k'o sigi dunbuya nɔ la ja ko gine ka denw caman ma tiɲɛ ko ja ko caman ma bɔ u taabolo kan ja ko nin de bɛ yen Dunbuya dɛmɛkun ye nin de ye ka jamana bisi ka d'u ma jamana dugukolo nanforo k'olu ta k'o labila olu ye k'u congo u kunna k'u dabiri u dabiri o la donc ninnu bagabagalikun ye nin de ye u ka bɔ yen u ka maa sɔrɔ k'o sigi maa min bɛ jamana buruja ka d'u ma ko gine fɛn jamana don sɔrɔ jamana don petrɔli bɛ gine jaman bɛ gine sanu bɛ gine maganɛzi bɛ gine iraniyɔm bɛ gine petrɔli bɛ gine gazi bɛ gine hali ni gine jamana bonya cogoya la n'a tɛ kongo jamana bɔ mɛ jamana sigilen don resurusi belebele belebele kan ni ninnu mako bɛ o la o bɛ se ka faamu cogo di ka sanga di aw ma aw kan k'aw ka fanga boli sanga min kɔnɔ jamana wɛrɛ fɛ ni ko tɛ yen ja ko nin de bɛ yen anw de ye aw sigi a bɛ taa anw ka dabada de ma n'o tɛ aw bɛ min na an bɛ aw bɔ a la mamadi ko a ma fɔ CRND mɔgɔ kɔrɔ ti kɛ kandida ye dɛ mamadi m'o fɔ mɔgɔ si ye n'a bɔra ye ko transition de kɔnɔna na kandidaya tɛ yen mais n'a bɔra ye a bɛ se ka kɛ kandida ye a ma fɔ mɔgɔ si ɲɛna a ma yira mɔgɔ si la ko CNRD mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ kɔrɔ dɛ a tɛ se ka kandidaya don u m'a fɔ mɔgɔ si ye donc amerikɛnw ni dalen don laginɛ sɔrɔ kan u ni dalen don laginɛ ka bisi ka d'u ma u k'u da bari laginɛ sɔrɔ la mamadi ma o sira de tagama ni u ye mamadi ma o sira ta ni u ye mamadi bagabagali kun de filɛ nin ye o kama donc ko jaa nin de bɛ yen olu ka baara don ka mɔgɔw former ka mɔgɔw dɛmɛ ka kudeta kɛ sɔrɔ kosɔn jamana sɔrɔ kama jamana ka hɛrɛ kama aw de n'a ka kan jamanadenw n'a man kan ko morisanda kuyate jamanadenw mako bɛ min na u mako bɛ faamuyali min na ko ka jamanadenw lafaamuya jamana kunkanko kuma na jamanadenw ka bɔ ko kalama ko min bɛ yen jaa ko nin de bɛ yen kudeta kɛra kun dɔ de kama nka mamadi ma sɔn ka kun nin sira tagama ni u ye dɛ a ma sɔn ka jamana labila a ma sɔn ka jamana buruja a ma sɔn ka jamana d'u ma donc anw min y'a bila la ni an y'a bila la kun min kama a tɛ kan ka kun lawaleya an b'a to yen ka da mun kan donc professeur ka kuma bakurubaya la n b'a dɔn an balimaw bɛna faamuya sɔrɔ a la amerikɛnw de ye kudeta kɛ ka mamadi dɛmɛ k'o sigi u kɔnɔ n'u ye mamadi sigi mamadi bɛna jamana buruja ka d'u ma ko jaa mamadi bɛ kan ka a sen da a faw sen da nɔ na a mɔkɛw sen da nɔ na a bɛnbaw sen da nɔ na seku ture sen da nɔ na awɔ fasoden ɲumanw an mako bɛ aw la fasoden ɲumanw an mako bɛ aw la ka foli di filɛlikɛlaw ma lamɛnlikɛlaw ma mali kɔnɔ mali kɔkan emisiyɔn an bɛ bi ta an b'o jɔ yan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɛɛ fo k'aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ